Thaobh na láimhe deise trasna na páirce den gcuid is mó, is é Ciarán Branagan ó Chontae an Dúin atá ina réiteoir tráthnóna agus beidh Ciarraí ag imirt le cóir na gaoithe sin sa chéad leath anseo. Sin é Adam Gallagher, fear nua aige Maigh Eo i mbliana, ach is é an príomhscórálaí sa dá chluiche sraithe go dtí seo, é acu. Dhá phointe déag aige siúd. An ghrian ag taitneamh tá sé fuar ceart go leor anseo i bPáirc Mhic Éil ach bhuel níl aon chaid againn creid é nó ná creid bhí tarrac ar pheileanna ar an bpáirc ansan agus iad ag prapáil ach ar chúis éigint níl tásc ná tuairisc de pheil anois ach ar deireadh thiar buailte amach ó chúl Mhaigh Eo. I lár na páirce mar sin Anthony Maher agus Aidan O'Shea ag féachaint le chéile, beirt buanseasmhach go maith anois ag an bpointe seo maidir leis an gcraobh agus laistiar díobhsan Jason Gibbons a fuair cúl iontach i gcoinne Chill Dara sa chéad chluiche sraithe dhóibh agus David Moran chomh maith céanna. Moran a d'iarraidh b'fhéidir dul i bhfeidhm ar an mbainistíocht anseo tráthnóna má dhéanann sé fear atá scriosta le gortuithe le tamall de bhlianta. Maigh Eo agus Ciarraí an dá fhoireann tar éis geansaithe a mhalartú. Andy Moran Aidan O'Mahony mar chomhluadar aige agus Mahony ag tabhairt sonc luath dho Andy Moran ansan. Maigh Eo mar a deirim sna geansaithe dearga ó thaobh na láimhe deis clé ag imirt i gcoinne na gaoithe. Isteach sa líne.

Doherty nuair a tháinig sé tríd an lár an babhta san agus sin é an fear a dhein an damáiste. Mar sin, tromluí ceart do Chiarraí ar ndóigh ba thromluí leis anuraidh é mar go gcuadar is dóigh liom formhór daichead neomat gan aon scór a dh'fháilt agus gan aon scór in aon chor sa tarna leath sa chluiche sraithe ach cuirfidh san misneach ar David Moran. Anois Maher a d'iarraidh an pas a thomhas, díreach laistigh de Shane McHale agus tá Barry John Keane tar éis a mharc a dh'fhágaint leis ar an scór agus ar an gcluiche le pointe breá. Ana-thús curtha leis an gcluiche seo an dá thaobh agus cad ana-ghreamú ansan ag Moran agus mar a dúraís tabharfaidh sé sin ana-spreagadh mí-ádh ansan is dócha le Shane McHale ag cúlú siar ach ana-chríoch ó Barry John Keane. Mar sin, níl mórán daoine a théann laistiar den gcúl ansan ach tá lear maith sa tseastán thall agus is seastán maith mór é anois i gcoinne na gaoithe agus na gréine arís. Maher, feiceálach go maith sna neomataí luatha agus a leathbhádóir chomh maith céanna ansan. Pas tomhaiste eile, James O'Donoghue, tamall ón gcúl ach fear contúrthach é do bhí ann ansan gur phreab sé an pheil den pháirc. Ábhar garbh in áiteanna. Agus deis aige McHale do Mhaigh Eo ach brú maith ansan do Chiarraí aige Stephen O'Brien ach éirithe leo bearna a bhaint amach agus Lee Keegan ag imeacht leis ar cosa in airde. Donncha Walsh, dian-obair i gcónaí aige Walsh ar mhaithe leis an bhfoireann. Isteach i lár slí anois go dtí Gibbons. Pas gleoite aige siúd, Michael Conroy. Briste anuas ansan, Donncha Walsh i lár an aonaigh go fóill, Conor Cox leis ansan istigh. Ach is é fear Mhaigh Eo mar atá Gallagher a thugann an pheil leis. Tá siad ag baisteadh Bhuachaill ag bualadh a chéile go maith anseo, Moran arís i gcoinne na gaoithe, isteach go dtí Freeman. D'fhéadfadh an dubh a chur ina gheal ar Mhark Griffin agus an t-ádh leis, bhuel, níl an t-ádh leis. Dhein Mark Griffin go maith ansan, ní thug sé an deis do fhear cic a thógaint ar an chúl ach an-thús curtha leis an gcluiche so ón dá thaobh, cluiche fíorthapaidh. Agus Maher arís agus tá spás aige, Donncha Walsh anseo. Ana-phas go deo tomhaiste air. Geall le bheith foirfe ach ag dul do Barry John Keane é sin a stop ach ó cheann ceann na páirce go hanamúil. Yep. Ní ansan is dócha. Bhí, bhí, dhein sé an cinneadh cheart le caid fada a chur isteach ach thá, thá spás ansan istigh fágtha aige Ciarraí do na tosaithe más féidir leo caid cruinn a chur isteach. Anois tógtha tapaidh ag Keith Higgins, bogtha siar. Ceathrar Ciarraíoch timpeall Shane McHale ach é tugtha anuas go mídhlisteanach ag David Moran, arsa an moltóir. Anois, McLaughlin, Michael Conroy. Deich mbliana ó scóráil Conroy cúl agus pointe i gCluiche Ceannais na hÉireann i gcoinne Chiarraí i 2004, Aidan O'Shea anois. Bhí tacaíocht aige ach tá sé ag dul as a stuaim fhéinig agus b'fhéidir go mba bhotún é sin. Marc Ó Sé ar dhuine dos na cosantóirí ansan agus an chic saor amach. Sea, agus is dóigh liom ní bheidh Andy Moran róshásta ansan le hAidan O'Shea, bhí sé saor ansan ar an gcliathán dá mbeadh pas faighte aige ach an t-ádh ansan sa deireadh le Marc Sé an-bhrú ar fad á chur air ach an-thús. Agus ní den gcéad uair Maher i seilbh na peile. O'Mahony anois. Blocáilte, thóg sé leathshoicind, seachas mar ba cheart ansan agus an chalaois déanta chomh maith aige le barr frustrachais, b'fhéidir. Yeah, botún ansan ó Aidan O'Mahony agus é féin agus Marc Sé tagtha isteach an chéad cluiche á thosnú acu agus is dócha beidh siad beagáinín meirgeach ach is dócha an rud tábhachtach ansan ná dhein sé iarracht an caid a bhuachtaint thar n-ais ar an bpointe boise. Is é seo Gallagher, naoi gcinn de phointí a d'aimsigh sé an lá deireanach. Agus é curtha mar chúram air siúd na ciceanna saora a thógaint, beidh sé seo deacair má tá an ghaoth isteach ina aghaidh, a déarfainn, trasna na páirce. Ach cuma an-mhaith air, ar éigean a bhí sí fada a dhóthain ach tá an trasnán glanta aici. Ana-phointe ansin ó Gallagher ach an ghaoth ina choinne, an ghrian isteach ina shúile so bhí sé sin deacair. Cic deacair a bhí ann ach chomáin sé í cruaidh íseal agus is dócha, Is dóigh liom féin go raibh sé ceart ag an mbáideoir é sin a ghreamú agus ní bheidh Diarmuid Murphy, ansan ina roghnóir, róshásta leis sin. Má tá Kealy thar n-ais tráthnóna, mar a dúramar, Gibbons ag éirí in airde ach ní dheineann sé sin a thomhas i gceart in aon chor. B'fhéidir an ghaoth nó an ghrian ba cheart dom a rá ag teacht salach air ach arís is é ábhar codlatach i seilbh na peile agus Dáithí Casey isteach go dtí Moran anois. Tá Donncha de Bhailt is gan éinne in aon ghaobhar dó súd. Pheil tráthnóna, James O'Donoghue, Shane McHale a dheabhródh sé atá á fhaire sin i gcoinne na gaoithe trasna na páirce, an-phointe arís. An-phointe ansan ag James O'Donoghue, tá a fhios againn ar fad an mianach atá sa bhfear so agus an gearradh atá ann ach tá sé an-chruinn ar a dheasóg an babhta seo. Dummy beag do Shane McHale agus thairis an dtrasnán ansan. Ana chúl aige mar a chonaiceamar ansan roimis an gcluiche sa chluiche sraithe i gcoinne Bhleá Cliath agus é ar dhuine dos na príomh naoscairí anois. Braitheann sé cé mhéad dos na leaideanna eile a thiocfaidh thar n-ais, na Sullivans, Darran agus Declan, agus duine nó beirt eile ach seo chugainn Cox, duine eile den nglúin óg agus teaspach air siúd tar eis do UCC Corn Mhic Shigiúir a bhuachtaint arís ansan. David Moran, ceann mór diamhair seolta isteach aige ach é ag aimsiú na sprice. Ana-phointe ansin ó David Moran agus tús ana-mhaith á chur aige seo leis an gcluiche. Gan dabht, beidh ról ana-thábhachtach aige seo i mbliana le Ciarraí. Ciumhais na bróige, chomáin sé an ceann san thairis an dtrasnán ach arís, tosaithe Chiarraí ag buachtaint na caide nuair a chuirtear isteach tapaidh í. Agus i láthair na huaire, is dócha, an bheirt i lár páirce ag Ciarraí is mó atá tar éis a bheith i seilbh na peile, déarfainn, don 30 duine amuigh ann ach tá an briseadh sin buaite ag Moran agus pas deas isteach chun deis a thabhairt do Gallagher ach a bhuachaill Paul Murphy, beirt ógánach ag foghlaim na ceirde, dhein Murphy go maith. Maher b'fhéidir arís ag baint an iomarca as. Marc Ó Sé a deirtear liom inniu ag imirt sa 76ú nó 75ú babhta aige ag imirt i gcluiche sraithe ó thosaigh sé. Anois ruathar amach chun cinn aige Murphy. Isteach go dtí Maher arís. Donncha de Bhailt, ag fáilt ana chuid saoirse ó Cholm Boyle. Léite go maith aige Cafferkey. Teannán na hioscaide ag cur as dó san i gcaitheamh na seachtaine ach tá sé ceart go leor. Seo chun Gibbons anois. N'fheadar arbh é Shane McHale an sprioc ansan nó b'fhéidir Lee Keegan laistiar de, thug sé deis do Chiarraí brú a chur orthu agus nuair atá siad ag preabadh na peile atá an talamh níl aon deimhniú nó cinntiú go dtiocfaidh an pheil thar n-ais in airde díreach chút arís. Paul Murphy, ag tabhairt uaidh an saorchic san ach tá tús maith curtha aige sin leis an gcluiche chomh maith. An-imreoir is ea an leaid seo. Tá sé óg. Tá sé beagáinín éadrom fós ach you know suas go dtí seo, go háirithe Corn Mhic Craith, bhí sé an-mhaith do Chiarraí agus áit tuillte aige ar an bhfoireann. Mar sin tá Robert Hennelly tar éis teacht aníos, fear Bhréachmhaí, chun an ceann seo a thógaint. Ocht neomat, beagán lena chois, caite anso agus cluiche an-oscailte go deo. Is tiomáint íseal aige ach go maith ar chlé agus ar fóraoil. Yeah agus is dócha an t-am sa den mbliain a bhíonn you know beidh sé deacair don dá thaobh an an luas seo a chimeád suas is dócha do 70 nóimeataí agus beidh ról tábhachtach ag an mbinse fós roimh deireadh an chluiche so. Sea, tá an pháirc ábhar trom chomh maith. Féachaint amach ar an bpáirc tá Michael Conroy anois imithe mar lántosaí do Mhaigh Eo. Shane Enright tar éis é leanúint isteach agus tá Freeman agus Mark Griffin bogtha amach go dtí an gcúinne ar dheis agus iad súd i gcomhluadar a chéile ó thosach. Anois Kealy íseal an babhta seo, gearrtha amach ag McLoughlin agus ar an bhfrithionsaí seo chun Conroy anois, gearrtha amach ansan Peter Crowley.

Iad san ag snaidhmeadh go deas ina chéile agus pointe deas eile. An dara pointe ó Barry John agus é ag féachaint an-mhaith suas go dtí seo. An flic san isteach, is dócha go dtí Dáithí Casey agus dhein sé an cinneadh ceart, thug sé don fear san ionad is fearr é agus thairis an trasnán agus anois Ciarraí ar chomhscór. Sea, deich neomat caite agus, bhuel, is deacair é sin a chreidiúint ach deich mbliana is an lá inniu a cailleadh. Cormac McAnallen, sárpheileadóir, sárGhael, an-cheannaire, ina chaptaen ar fhoirne buacacha mionúir agus fé bhliain is fiche le Tír Eoghain. Imithe ar shlí na fírinne i bhfad Éireann róluath agus táimid ag cuimhneamh inniu air. Ach idir an dá linn tá Conor Cox tar éis é sin a thiomáint ar chlé agus ar fóraoil. Yeah agus stracadh geansaí Cox an babhta san agus n'fheadar an bhfuil an réiteoir, tá sé ag rá rud éigin leis ach an bhfuil sé ag tabhairt saorchic isteach, is dóigh liom go bhfuil. Thug sé a riail an bhuntáiste dó an cic a thógaint ach anois is dóigh liom saorchic a bheidh isteach. Agus is é Cox fhéinig a thógfaidh agus chonaiceamar agus ag imirt leis an gColáiste ansan go bhfuil an fear so go maith. Tá a stíl fhéinig aige ag tógaint na gciceanna saora agus é ar fad, iad ar fad a d'iarraidh dul i bhfeidhm ar an bhfear so. Mikey Sheehy ansan buailte cliathánach leis siúd Cian O'Neill chomh maith. Bhí Sheehy go maith ag tógaint na gciceanna saora. Teacht isteach ag Cox ach bhí an chéad iarracht ar chlé, an tarna ceann ar dheis agus gan faic ar chlár an scóir. Dhá dhrochcheann ansin ó Conor Cox. Bheifeá ag súil go mbéarfadh sé an ceann san ar a thaobh ceart de dheasóg ach chuaigh sé rófhada ar dheis agus ar fóraoil is dócha. Mar sin, an seisear cúlaí ag Maigh Eo, seachas duine amháin, b'fhéidir, Ag imeacht timpeall na páirce ansin a d'iarraidh Ciarraí a chur dá mba leagtha ar deireadh thiar thósta ar fad amach agus san aer leis na fathaigh lár páirce Andy Moran ag comhrac ansan agus is dóigh liom go gcaithfear an ceann seo in airde eatarthu go dtí seo, Aodhán, níl aon amhras ach go bhfuil Ciarraí in uachtar sa trian láir. Tá sé ag déanamh an-mhaith, go háirithe David Moran ansan is dócha, tá sé ag iarraidh, you know, tá Johnny Buckley thar n-ais is dócha agus tá brú air anois, Cluiche maith a dh'imirt inniu agus arís déanta go maith aige. Anois isteach anso sa chúinne mar a bhfuil Cox. Cuireadh fé bhrú ansan aige Brendan Harrison. Déarfadh daoine go raibh sonc sa drom ansan. Harrison agus Keith Higgins. Is dócha gur iontach an rud é do leaid óg cosúil le Harrison leithéidí Higgins a bheith taobh leis. Bheifeá ag foghlaim i ngach aon chluiche. Sonc. Cruaidh go maith sa drom aige Donncha Walshe, Shane McHale ach déanta ana-dheas ar fad arís. Ansan aige Maigh Eo, aige Doherty is dóigh, ní hea, eh, McLaughlin a bhí ann. Isteach anseo. Conroy ag comhrac, Shane Enright má tá agus an fear maith fachta aige siúd agus anois O Mahony agus Moran. Praiseach déanta aige O Mahony don gceann sin agus Enright ag teacht isteach. Ábhar beag liobarnach. Cé go raibh Moran is dócha íseal go maith ansan, ach ambaiste níl siad ag seasamh siar. Níl éinne ag seasamh siar anseo agus tá coimhlint iontach idir an dá thaobh ach is dóigh liom Aidan Mahony ansan an babhta san, bhí sé ag lorg saorchic, bhí sé ceart aige an caid san a dh'aimsiú ar an gcéad bhabhta ach saorchic isteach anois do Mhaigh Eo. Mar sin, Andy Moran, seo tugtha tapaidh aige isteach go dtí McLaughlin. Tamall maith ón gcúl mar sin arís é go dtí an gcliathán eile. Seo chun Shane McHale anois isteach go dtí Gallagher. Ní mór athá ag gluaiseacht laistigh i láthair na huaire aige. Trasna arís, Lee Keegan ag iarraidh ciumhais na bróige a dh'úsáid ach níosa mheasa ná aon iarracht go dtí so feiscithe againn. Agus i nitty-gritty an cluiche cúpla botún a d'imigh ar strae ar Mhaigh Eo suas go dtí seo sa tsraith agus is dócha gurb in é an difríocht idir iad fhéinig agus Cill Dara agus Tír Eoghain sa dá chluiche a d'imríodar agus caithfidh siad a bheith i bhfad níos cruinne anseo nach beagáinín mall ag gluaiseacht na caide an babhta san Maigh Eo. Anois mar sin, amach arís agus an ceathrar lár páirce, an ceann san gafa acu ar fad. Colm Boyle, ní mórán feicthe againn do Boyle tráthnóna. Agus caithfidh sé an bhróg a bheith nó iall na bróige a cheangal i gceart. Is Gibbons cothrom atáimid ar chlár a scóir ansan, beart maith déanta aige, Keegan ansan agus tá na cosa tugtha leis aige, Adam Ní hÉigearach, Keith Higgins ansan thuas i measc na dtosach, Conroy chun a dlí mar ar cuireadh an ghluaiseacht ach arís, lán na páirce suas ansan. Is ar éigin a leagadh barr méire. Tá siad ag briseadh amach ós na cúlaithe i bhfad ró-éasca ar fad agus caithfidh líne leaththosach Chiarraí bheith ina ndúiseacht do san. Tá Keith Higgins ansan teacht amach ón líne lánchúl fiú amháin ag briseadh suas caid tapaidh ansan go dtí na reathaithe, leithéidí Gallagher agus an babhta so Conroy agus sin scór an-mhaith ag an bhfoireann ach ró-fhuirist ar fad. Agus mura bhfuil dul amú orm, bhí Brendan Harrison sa ghluaiseacht sin chomh maith, beirt ón líne lánchúil. Ach idir an dá linn, Crowley anois ag iarraidh a neart a úsáid chun é féin a fhuascailt. O'Donoghue toilleannach i gcónaí agus an-thapaidh ar fad in aon chomhar agus tá Harrison curtha go héasca de aige. As a stuaim fhéinig, bhí tacaíocht lasmuigh ach arís níor chabhraigh an tacaíocht agus an-scór buaite go maith aige, an fear curtha de aige agus cruinn. Ach an tslí a chaith sé ansan, chomh luath is a bhí an chaid ina ghlac aige, bhí sé casta ar a chiotóg, solo amháin, agus ansan phreab sé í thairis an trasnán lena chiotóg. An-imreoir ar fad é Séamas. Ach b'fhéidir beagán níos mó den sórt san aige sa tosaithe aige Ciarraí ach calaois aige Aidan O'Mahony. Agus caithfidh Aidan O'Mahony a bheith cúramach anois, tá sé ag imeacht isteach an-chruaidh ar fad agus gan dabht leis na cártaí dubha anois caithfidh sé bheith Beagáinín cúramach, is dócha. Tá seans anseo aige Freeman. Fear a bhí ar fheabhas ar fad i gcoinne Thír Eoghain sa chraobh anuraidh nuair a bhí gá leis. Tá an fear caite de aige ansan. Thairis an trasnán agus pointe breá. Sin cúl agus pointe anois aige Freeman. Yeah agus chuaigh sé laistigh ansan do Mark Griffin ró-éasca ar fad. Bhí Mark Griffin an-theann ach ansan shleamhnaigh sé isteach is dócha. D'úsáid sé a neart agus pointe deas lena dheasóig ach, Ní dóigh liom gur cheart é bheith scaoilte isteach chomh héasca san in aon chor. Mar sin aon phointe amháin de bhearna ann leath bealaigh anois tríd an gcéad leath anso. Fé ní amháin níl aon tseans ar chúl cruthaithe aige Ciarraí go fóill beag ach go háirithe. Sásta na pointí a thógaint.

an dá thaobh. Tá sé maolaithe beagáinín anois ach bhí tús spleodrach leis an gcluiche ach fós an-thaitneamhach ar fad. Agus is é Conor Cox anois a bheidh ag tógaint an chinn seo. Ceann deireanach séidte amach ar dheis aige. Cúpla troigh gaibhte, an uille feabhsaithe ach an pointe aimsithe. Is dócha go gcuirfidh sé timpeall deich slat an babhta san Conor Cox ach tabharfaidh sé sin beagáinín spreagadh anois dó. leis na saorchiceanna go háirithe agus b'fhéidir go dtiocfadh sé isteach sa chluiche. Níl mórán feiscithe againn de Dáithí Casey is dócha ach oiread agus ba dheas liom é sin a fheiscint ar an gcaid níos mó chomh maith. Sea, cuid mhaith den tráthnóna caite aige James O'Donoghue amuigh sa leathlíne agus é ag buachtaint na peile ansan. Go deimhin féin, tá Casey, dhealródh sé, b'fhéidir, ar chlé sa líne leath thosaigh i láthair na huaire. B'fhéidir go n-athródh san arís. Mar sin, gob ar ghob, an-chic aige Hennelly amach go lár na páirce, briseadh faighte aige Donncha Walsh. Siar go dtí Crowley anois. D'iarraidh slí a chruthú dó fhéinig ach, bhuel, calaois déanta ansan air, gan aon mhoill fén spéir orthu. Isteach i lár slí, Conor Cox, buaite aige, Ger Cafferkey ag stracadh as. Sara mbóthar ag cliathán gan éinne ina aon ghaor do anseo Marc Ó Sé ach ní bheidh sé ró bhródúil as an gceann san. Ná ní hé ní hé an ceann is fearr ó Mharc ach is dócha arís gluaiseacht maith ansan, go háirithe Peter Crowley ag tiomáint chun cinn. D'úsáid sé a luas ansan chun Ciarraí a chur ar an ionsaí ach Ciarraí ag déanamh ana mhaith amuigh i lár an ghoirt suas go dtí so. Anois féachaint amach ar an bpáirc, níl ach ceathrar agus an cúl báire sin é an cúigiú duine i leath Chiarraí den bpáirc. Tá an uile dhuine eile acu. istigh anso i leath Mhaigh Eo den bpáirc. Níos giorra an turas so aige Hennelly. Buaite aige Daithí Casey. Ag iompó ar shlí amháin agus slí eile chaith sé iompaithe isteach sa trácht an turas so agus beidh an t-ádh leis gan cic saor a thabhairt uaidh ansan. Agus bhí Paul Murphy taobh thiar de lorg na caide in adharca na haoibhne a thug sé. Daithí, bhí, ní raibh éinne á mharcáil ach droch-chinneadh ansan ó Dhaithí Casey ach arís, an ionsaí tapaidh anois ó Mhaigh Eo ag teacht amach, caithfidh siad stad a chur leis sin. Tá Higgins bogtha suas an babhta seo, tá Barry John Keane cliathánach leis ceart go leor, daoine ag dul go talamh istigh ach faighte aige Freeman ach tá sé ina aonar anseo. Doherty i lár slí anois, Conroy laistiar de. Siar go dtí Freeman arís, blocáilte go maith ansan. Shane Enright a bhlocáil an iarracht san. An pheil ar an talamh, Paul Murphy lár an aonaigh, tá sí ina ghlaic aige. Donnchadh Walsh arís ar fáil i gcónaí, dhealródh sé pé acu sna cúlaithe nó sa tosaithe. Pas scaoilte agus Mayo anois i bhfear an chúil ansan, McLaughlin. Trasna arís, Conroy Turks an pointe má dheineann agus an seans leid uirthi agus a thráchtaí is atá sé beidh réad ann an dá chois a bheith aige duine cham a ghlacann ceacht an aiseirí go dtóige san. Droch rud é sin a fheiscint ach anois Ciarraí ar an ionsaí más féidir leo caid tapaidh a chur isteach tá fuílleach spás thuas ansan ach an ceann san imithe ar strae agus níl siad ró-shásta. Liobarnach go maith ansan an imirt ó Chiarraí, Paul Murphy chomh maith, droch phas uaidh sin ach Maigh Eo tá siad ag iarraidh briseadh amach ar an bhfrithionsaí ana-thapaidh a Bhriain. Ach ní dóigh an gcuirfidh Páirc Caorú an babhta san Stephen O'Brien dhein sé iarracht an pheil a phreabadh dh'imigh sí uaidh ar fad. Yeah, ní féidir an liathróid a phreabadh, níl sé cothrom, níl, níl sé leibhéalta, tá sé cruaidh ach níl sé leibhéalta agus nuair a phreabann tú í d'fhéadfadh sé imeacht in aon áit so caithfidh siad an, an phreab a sheachaint. Bhí sí ag Andy Moran agus bhí sé ag cuimhneamh ar liathróid a chur isteach i dtreo an chúil ach is léir go bhfuair sé an glaoch ó Rob Hennelly.

Ceann san curtha amach ar dheis agus ar fóraoil aige. Aon neomat is fiche caite sa chéad leath agus tá an caighdeán íslithe beagán anois. Sonc sa drom cinnt ansan ar Anthony Maher. Yeah agus suas go dtí so Brendan Kealy ag iarraidh na cliatháin a dh'oibriú, rud ná dhéanann sé is dócha ró-mhinic ach Tá sé ag oibriú dóibh agus is dócha go bhfuil an-chuid oibre déanta acu air sin, an babhta san Anthony Maher ar lorg na caide. Is ar éigean atá Aidan O'Shea luaite in aon chor againn sa chluiche go dtí seo. An modh díreach an babhta so, bhris anuas aige Stephen O'Brien. Cox ar deireadh thiar tar éis pas a dh'fháil ó James O'Donoghue agus Cox agus O'Donoghue agus Barry John Keane go deimhin féin ag feidhmiú go maith ansan istigh. Yeah, sin é an rud, just babhtaí pasanna, caid, mar sin, caid ard isteach, you know, b'fhéidir babhtaí cheapfá nach raibh aon eh, réasún ach, nuair a tháinig sé amach ansan an babhta san go dtí Cox thairis an dtrasnán, like, d'fhéadfadh briseadh a bheith an-dhainséarach ansan istigh. Mar sin, dhá phointe an duine aige Cox, Barry John Keane agus aige James O'Donoghue. Má tá an ceann seo fachta aige, Michael Conroy Tá Ciarraíoch sínte ar a fhaid agus ar a leithead i lár na páirce ach seo chugainn Gibbons. N'fheadar ar dh'fhág sé an talamh ansan agus ar léim sé isteach sa ghreamú ach Tá na Ciarraígh ar a míle dícheall agus go deimhin féin David Moran agus an ceann san buaite thar n-ais aige ach ana-dheacair do na himreoirí éalú nuair a bhíonn sí ina seilbh acu agus cheapfá go raibh fiche éigin duine timpeall ar an bpeil an babhta san. Tá Ciarraíoch fé Peter Crowley a bhí ann, tá sé craite ach tá sé ina sheasamh arís agus Mark Griffin anois chun an léigear a dh'árdach. Ana chúntúrtha chun fé le phreab ansan thiar agus tá sé sáinnithe ansan. Sár obair ar fad aige Jason Doherty go háirithe. An-obair ar fad ansan aige tosaithe Mhaigh Eo agus an brú a chuireadar ar Chiarraí agus iad a d'iarraidh teacht amach an babhta san. Bhí sé do-chreidte ach Jason Doherty dhein sé ana-mhaith. Chimeád sé. suas chuige. Ní dhein sé aon chalaois agus sa deireadh an brú saorchic isteach ach ní raibh faic mícheart leis sin an babhta san. Bhí an chaid ann agus is dóigh liom go raibh sé ceart aige imeacht i dtreo na caide. Ní bhuail sé Peter Crowley so saorchic an-mhaith ansan gnóthaithe ag Maigh Eo. Bhuel, b'in é an gortú a tharla i lár na páirce b'fhéidir 30 soicind roimhe sin agus tá Crowley ceart go leor arís. Giorra anála b'fhéidir seachas éinní eile. Agus deis anseo anois ag McLoughlin ar na foirne a chothromú agus an méid sin déanta aige. Agus an pointe ana thábhachtach mar an brú san tugann sé sin ana spreagadh d'fhoireann nuair a thann tú ábalta an liathróid a bhaint den fhoireann eile teacht amach agus sin é an difríocht is mó is dócha a bhíonn idir an dhá thaobh. Tá cúlaithe Mhaigh Eo ag teacht amach i bhfad níos éasca ná cúlaithe Chiarraí. Is dócha go bhféadfá a rá gur freagra réasúnta maith é seo ag ógánaigh. Chiarraí abair ghéilleadar cúl sa chéad neomat ach ag an bpointe seo, ceithre nóimeat is fiche caite, tá siad ar chomhtharrac leo. Yeah, tá siad ag déanamh an-mhaith. Nuair a fhéachann tú siar ar anuraidh an t-am seo, ní raibh an gearradh céanna in aon chor iontu so tá feabhas mór tagtha orthu. Anois. Maher, ceann tiomáinte isteach i dtreo an chúil ansan, Ger Cafferkey chun cinn ar Stephen O'Brien ach dul tumadh ar Cafferkey. Bhí tacaíocht aige má tá cliathánach leis. Keith Higgins anois, Donncha Walsh agus sin é díreach a theastaíonn ó do leath-thosaí, súnc a chur sa bhfear agus a chur go talamh go dleathach. An-ghualainn ar fad an babhta san ach tá Maigh Eo ar an ionsaí go fóill. Murphy agus Gallagher, an bheirt óg ach Donncha Walsh go héad a phléasc. Ana phléasc de ghualainn a scaoil ó Donncha Walsh agus arís Murphy sa chúinne táim ana thógtha leis an bhfear seo suas go dtí seo inniu dhein sé gach aon rud i gceart an babhta san chun an saor chic a bhuachtaint. Ní minic a chíonn tú Marc Ó Sé agus é ag teip air é féin a fhuascailt ós na tosaithe ach tá sé tarlaithe cúpla babhta anois aige. Ní cás a rá nach mar sin a bheidh i lár an tsamhraidh. Yeah agus is dócha níl mórán taithí ag Marc ach oiread a bheith ag imirt sa líne leathchúil agus is dócha faigheann sé deacair é sin leis beagáinín. Coisíocht dheas aige Casey, tá na cosa tugtha leis aige, an trasnán buailte ach tá an chic saor meallta agus bronnta anois ach le héad a choiscéim Matt Davidson. Ah bhí sé sin iontach ó Dáithí Casey agus sin é atáimid ag feiscint nuair atá sé ag imirt leis na Crócaigh agus tá sé go diail ar fad é a fheiscint á dhéanamh anois le Ciarraí. Agus fair play don réiteoir chomh maith an babhta san, thug sé riail an bhuntáiste do agus é amach chun cinn ach anois beidh pointe dearfach anseo anois aige Ciarraí ó James O'Donoghue is dócha. Ach an coisíocht álainn chuaigh sé laistigh do, níl aon dabht ag an Fhianach calaois air agus mí-ádh ceart air. B'fhéidir má tá gurbh lé ar bheadh coiscéimeanna chomh maith ann ach tá mé beagáinín bheag pióideach ansan, b'fhéidir. Tá an pointe aimsithe ansan agus tá Ciarraí thar n-ais chun tosaigh. O'Donoghue mar a dheineann, ba dhéanann gnó dhóibh. Sin dhá phointe aige Ciarraí ó chiceanna saora, an chuid eile más buan mo chuimhne ón imirt acu. Sin rud a shásóidh an bainisteoir. O'Mahony anois, socrú isteach sa chluiche de réir a chéile. Siar anseo chomh fada le Crowley, Aidan O'Shea ag leanúint na n-imreoirí ach gan puinn éifeacht lena chuid reatha. Arís an-chuid daoine istigh sa trian láir den bpáirc ach tá níos mó spáis ón dtaobh eile. Maher anois ag iarraidh na pasanna a dháileadh. Keith Higgins an bhfuil a shárú-sa le fáil mar. chosantóir atá ábalta dul ar an ionsaí chomh maith. Tá sé ag imirt an-mhaith ansan istigh sa chúinne suas go dtí seo ach na teaicticí atá aige Maigh Eo ná brú diamhair a chur ar chúlaithe Chiarraí nuair atá siad ag teacht amach agus tá sé seo níos fearr anso ó Chiarraí. Tá sé ag déanamh an rud céanna, is dócha. Andy Moran. Tabhairt cuireadh arís anso do Keith Higgins gabháil chun cinn. Anois reathaí Michael Conroy agus seo chun Lee Keegan agus breathnú trócaire a ghuth aige! Seans ar chúl anseo aige Keegan, an-phointe ach scian arís trí phunt ime ansan. Yeah agus an luas a thaispeáin Keegan anseo, an-imreoir ar fad is ea an leaid seo. Thiomáin sé tríd lár Chiarraí, d'aimsigh sé an líne díreach, nós a dhéanann siad i gcluichí rugbaí agus just thiomáin sé chun cinn, preab amháin, Thóg sé solo agus ansan ar a chiotóg thar an dtrasnán an-phointe uaidh. Bhí Ciarraí sásta nach báide eile a géilleadh ansan seachas an pointe. Ach ní den gcéad uair táimid cothrom anso i gCaisleán a' Bharraigh. Andy Moran agus an briseadh scaoilte siar chomh fada le Keith Higgins agus Higgins gan dabht an t-aon amháin a bhfuil boinn idir chúige aige sa pheil agus san iománaíocht do Chúige Chonnacht. Colm Boyle. Trasna na páirce anseo. McLaughlin, Marc Ó Sé, fágtha na dhiaidh aige, slí cruthaithe aige ansan le shimmy ana-dheas agus ábhar beag saoráideach ansan. Ábhar beag saoráideach is dócha, ní raibh Marc cóngarach a dhóthain do agus is dóigh liom shimmy beag ansan uaidh agus bhí sé imithe. Agus ní bheidh Marc róshásta leis sin ach an-phointe ar fad ó Kevin McLoughlin chun a cheart a thabhairt dó. Tony Buckley agus James Horan sásta go maith a déarfainn leis an méid sin, rud nach mbeidh Éamonn Fitzmaurice leis sin ach. Ná bhí sé sin go hainnis is dócha. an cic amach san ó Kiely agus caithfidh sé a bheith i bhfad níos cúramaí ná san. Leath is leath maidir le seilbh mar a chíonn sibh ag an bpointe seo. Daithí Casey, puc a amach fé an bpáirc, isteach anso go dtí fear Neidín, Stephen O'Brien. An phasáil seo ar fheabhas ar fad aige Ciarraí, Donncha Walsh. Omg é tháinig go cruaidh agus an pointe aimsithe ansan. Sin an sórt imeartha a bhí á fheiscint i bPáirc an Chrócaigh an oíche ó shin. Yeah, sin ana phointe ar fad ansan agus is dócha Stephen O'Brien ag buachtaint an caid cruaidh. Caithfidh duine éigint an chéad caid cruaidh a bhuachtaint agus dhein Stephen O'Brien é sin. Chuir sé isteach go dtí Cox é agus dhein Cox an cinneadh ceart an babhta san é a thabhairt, é a chaitheamh amach go dtí Donncha Walsh agus ar a chiotóg tharais an dtrasnán agus bhíos á rá níos luaithe mar gheall ar Kevin McLoughlin tábhacht a bhaineann dhá chois a bheith agat agus chonaiceamar ansan é ó Donncha Walsh.

Beidh Keith Higgins agus Barry John Keane ansan ach tá Ciarraí dulta i bhfeabhas arís le cúig nó sé de neomataí anuas. Marc Ó Sé, amach go dtí Crowley. Beirt curtha dho aige. Barry John Keane, tréimhse ciúin aige ach chonaic sé bearna a bhuachaill agus gan aon mhoill air ag gabháil tríd. Isteach go dtí Donohue anois. Anois an ceann san buailte fé dhithneas ach tá a chur á leanúint isteach ag na cúlaithe ina gcodladh Donncha Walsh, Bhuel, bhí na cúlaithe ag féachaint air ansan. Bhí am ansan aige Donncha é sin a thabhairt síos go dtí an ucht agus cheap sé go raibh fear níos cóngaraí dó ná mar a bhí ach bhí ana-sheans ansan aige Ciarraí ach arís é buaite thar n-ais acu. Maher agus Moran ag cabhrú lena chéile amach anseo go dtí Conor Cox. Isteach anso arís James O'Donoghue, fear atá ana-mhaith ag ligint air go bhfuil sé chun tabhairt fé chic ach ansan cuireann sé an dallamullóg ar an gcosantóir. Cox iompaithe siar mar a bhfuil James O'Donoghue go fóill beag. Beirt ag teacht ina threo ach tá siad buille beag déanach an bhfuilid. Nílid, an t-ádh leothu, chuaigh sé ar fóraoil. Bhí ana-chuid spáis an babhta san aige James O'Donoghue. Fágadh saor é ach lena chiotóg, ciumhais na bróige ní oibrigh sé amach dó agus is dócha bhí sé, b'fhéidir, cheart aige thabhairt fé lena dheasóg an babhta san. Ach leathuair a chloig ana-thaitneamhach, níl sé gan botúin ar an dá thaobh ach tuigeann an slua, tuigeann na bainisteoirí go dtiocfaidh botúin an taca so bliana ach níl aon easpa díograise, Nár dícheall annsan im ó agus Donncha Bhailt arís ag briseadh na peile anuas annsan Maher agus Bhailt ann chun an briseadh a fhághailt Maher arís anois. Isteach go dtí Barry John Keane, Dáithí Casey teacht fé lántseoil agus Andy Moran agus bhuel an sórt imeartha go bhfuil siad a d'iarraidh é a dhíothú as an gcluiche. Sin é an rud, soiniciúlacht ceart é sin. Bhí sé imithe tríd agus caithfidh sé cárta dubh a dh'fháilt annso im' thuairim. Is dóigh liom, sin é an dara babhta anois déanta aige é. Chéad babhta, thug sé riail a bhuntáiste dó so caithfidh go bhfuil cárta teacht. Bhuel, tá Ciarán Brannigan sásta rabhadh a thabhairt dó agus é dhá fhágaint mar a bhfuil aige. Ach Cox chun Ciarraí a chur chun cinn. Buailte isteach go héadrom aige ach go cruinn agus tá siad chun cinn babhta amháin eile.

ag aimsiú na sprice agus tá na tosaithe ar fad ag ag Ciarraí féachaint an-fheabhasach tráthnóna. Yeah, agus deas é sin a fheiscint. You know, Stephen O'Brien anois, tá sé ag dul i dtaithí ar, ar bheith ag imirt sinsir le Ciarraí, gan dabht. Fear ó Neidín, bhí sé ag imirt sóisear anuraidh dá chlub so is céim in airde mór é seo do agus tá sé ag déanamh go maith suas go dtí so. Féach, is dóigh go b'é Daithí Casey b'fhéidir an t-aon amháin ná fuil ar chlár an scóir i measc na dtosaithe acu ach tá a chion féin déanta ag ag Casey tráthnóna. sé chun Maher is ana-fháil ar fad aige, Conroy, san aer ansan agus is é an trua nach bhfuil pointe lena chois aige. Ach n'fheadar b'é Lee Keegan a bhí ag teacht chun cinn. B'fhéidir go raibh sé ceart aige an bhfear a bhí i seilbh na peile i lár na páirce treabhadh leis seachas an pas a thabhairt láithreach. Ach an-ghreamú ag Conroy san aer is dócha agus thug sé sin muinín dó ach bhí Andy Moran taobh leis agus ní raibh sé ró-shásta. Ná fuair sé an pas uaidh ach an-chluiche suas go dtí seo. Bhí an an-chéad leath againn. Mar sin, mar a chíonn sibh, neomat le dul anois go leath-am anseo. Seo chun Conroy babhta amháin eile. Agus tá sé ina aonar teannta leis an dtaobhlíne. Bhuail sé duine nó beirt agus bhí McLaughlin. laistigh de ansan ach Griffin ag teacht amach go hoscailteach agus go húdarásach ansan. Murphy, suas go dtí Dáithí Casey, isteach arís go dtí an lánchúlaí agus ardaithe glan den dtalamh, dar leis an moltóir ansan. Is dóigh gur ceart go mbeadh an ceart ag an réiteoir, bhí sé ar an dtalamh. Tá an riail ann, caithfidh tú do chos a chur thíos fé. Go minic ní thugann réiteoirí é sin, is dócha, ach tá an riail ann agus anois beidh deis fuirist go leor, is dócha, ag Maigh Eo agus ag Adam Gallagher. Sea, fear atá réasúnta ciúin, b'fhéidir, go dtí seo ón imirt oscailte tráthnóna, Gallagher. Ar mhaith cainte déanta ag Maigh Eo. i gcaitheamh na seachtaine ach tá an sprioc aimsithe go deas ansan aige agus fágann san an bhearna is lú anois ag scaradh na bhfoirne agus sinn ag teannadh le leath ama. Yeah, agus is dócha an cúis is mó go bhfuil an leaid san ciúin ná Paul Murphy, tá sé ag coimeád súil ana chóngarach chomh fada. Ach pointe deas ansan uaidh agus beidh sé sin tábhachtach. Tá sé níos deacra a imirt isteach sa bháide ansan nuair atá an ghrian i do shúile. Anois 20 soicind nó mar sin fágtha sa chéad leath seo. An Lee Keegan arís. Anois chun Aidan O'Shea. Maher ag crochadh as. Déanta go maith aige O'Shea má tá go seans déanach ar barr de agus é leath as an líon aige Doherty ansan. Bhí scór eile ann ach ardghluaiseacht arís. Ardghluaiseacht is dócha. Aidan O'Shea, chimeád sé seilbh ar an gcaid, d'úsáid sé a neart agus thug sé, shleamhnaigh sé an pas ansan uaidh. isteach an babhta san is dóigh liom go Lee Keegan, Lee Keeagan sall go dtí Shane McHale agus críoch iontach an babhta san ó Jason Doherty. Is dóigh liom an chéad bhliain a bhí aige le Maigh Eo, scóráil sé seacht báide agus ceann eile faighte inniu aige. Mar sin sin críoch an-láidir ar fad, an dá scór san tagaithe in am cúitimh gortuithe aige Maigh Eo ansan agus claochló iomlán ar chlár an scóir. Anois bhí Ciarraí cúpla pointe chun tosaigh, ach is amhlaidh atá siad ag dul isteach anois agus iad cúpla pointe chun deiridh ag deireadh an chéad leatha seo. An-chluiche, tréimhsí maithe ag an dá thaobh, tréimhsí in uachtar ag an dá thaobh. Beidh go leor le rá, táim cinnte, ag Fitzmaurice agus ag Horan ag leath ama ach seo mar a sheasann sé, Maigh Eo dhá chúl agus seacht bpointe, aon phointe déag ag Ciarraí, Anailís, ag teacht i ndiaidh na bhfógraí.

Agus tá Aidan O'Mahony a deirtear liom imithe ceart go leor, aon athrú amháin déanta aige ag Ciarraí. Is Fionn Fitzgerald ansan istigh, fear a ainmníodh mar leathchúlaí láir i gcoinne Bhleá Cliath ansan i bPáirc an Chrócaigh i gcaitheamh an tsamhraidh, sé siúd atá tagtha isteach ansan agus chífimid an ndéanfaidh sé siúd aon difríocht. an mbeidh ar a chumas na ruathair seo a bhí ag teacht lár na páirce suas a stop luath. Yeah is dócha Aidan O'Mahony bhí sé beagáinín meirgeach ansan sa chéad leath dhein sé cúpla botún ach é sin ráite tá deas é a fheiscint thar n-ais ach Fionn Fitzgerald anois an-imreoir é seo bhí gortú beag ag cur as do an lá déanach i gcoinne Caisleán an Bharraigh leis na gCrócaigh ach tá sé i mbarr a mhaitheasa arís a dúirt sé liom roimis an meaits so beimid ag súil le taispeántas maith uaidh siúd. Tá James Horan bocht caite amach tar éis do an pháirc a thrasnú ansan fé dheabhadh ach tagtha aníos i measc an tslua anseo chun radharc a dh'fháilt ar an gcluiche ach Ciarraí mar sin i gcoinne na gaoithe. N'fheadar an ghaoth titithe beagán anseo ach is cinnte go bhfuil sí ag cabhrú le Maigh Eo ach Fionn Fitzgerald anois. Isteach anso Marc Ó Sé. David Moran anois againn aige siúd, féachaint cé athá ag gluaiseacht. Sé Cox athá a thaispeáint fhéinig arís agus arís. Bhí an pheil buaite aige, deineadh teangabháil mí-dhlisteanach ansan leis agus is aige féin a bheidh an deis scórála. Ach arís tháinig an gluaiseacht san ar fad ón gcaid a bhuaigh Paul Murphy istigh sa chúinne. Bhí sé os comhair Adam Gallagher amach arís an babhta san agus thiomáin sé chun cinn agus anois, Seans aige Ciarraí chun pointe a chur ar an gclár an scór anseo aige Conor Cox. Anois d'éirigh, d'aimsigh Gallagher ceann ón ionad seo b'fhéidir sa chéad leath. Cur chuige difriúil aige Cox, an-ard ar fad ach má tá, in ainneoin na gaoithe, sin ardscór. Ardscór ansan ó Cox agus tá sé deas tús maith a chur leis an dara leath anseo do Chiarraí mar bhí sé sin ag teastáil. Chríochnaigh Maigh Eo fíorláidir ansan. sa chéad leath. Báide is pointe in am breise ach ansan tús maith anois curtha aige Cox le rudaí. Agus fágann san go bhfuil cheithre cinn de phointí anois aige Conor Cox tráthnóna. Agus Ciarraí arís agus an téarnamh acu Daithí Casey tógtha tapaidh go dtí na chomhleacaí club ansan leis na Crócaigh Fionn Fitzgerald, Donoghue, beirt acu, meallta aige trasna ansan agus, bhuel, an bheirt thosaigh ag féachaint ar a chéile ach Brendan Harrison ag éirí in airde eatarthu ansan. Agus is ansan a bhíonn an dainséar, Brian i gcónaí le Maigh Eo nuair atá siad ag teacht amach as na cúil ansan. Caithfidh siad na reathaithe san fanacht leo, is dócha. Anois fiarsceabhach aige Gibbons ach an ceann sin imithe os cionn Mhichael Conroy isteach agus Brendan Kealy. Caipín á chaitheamh sa tarna leath seo aige. Anois Maigh Eo d'iarraidh an brú a chur luath ar Chiarraí ach tá Mark Griffin tar éis dul chun cinn anseo agus Donncha Walsh anois. Colm Boyle á fhaire sin. O'Brien ag ligean don bpeil dul laistigh de Cafferkey ag fanacht taobh a chúil de seo go dtí Walsh arís ach bhí sé sin léite go maith ag Donncha Walsh agus anois an frithionsaí aige Maigh Eo, Alan Freeman. Conroy ag teacht ag filleadh amach ach sonc maith de ghuala aige sin. An rud chun moill a chur ar an ngluaiseacht seachas an ghluaiseacht a stopadh. Gearrtha amach aige Fionn Fitzgerald agus seo chun Donncha Walsh agus saoirse na páirce aige Walsh anois. Aidan O'Shea mall ag dul trasna, isteach go dtí O'Donoghue, ní fear mall é seo ná baol air. Barry John Keane anois. ina staic nuair a fuair sé an chaid ansan Donoghue arís agus beirt ag stracadh as siúd agus tá siad á dtionlacan amach ages na cúlaithe de réir a chéile ach Stephen O'Brien, neart agus cothromaíocht aige O'Brien agus dearcadh go hálainn ar fad agus bhí sé i gceist aige. Bhí sé i gceist ansan aige Stephen O'Brien agus luas sa chéad leath go raibh sé seo á dhéanamh go maith. An-bháide ansan aige Stephen O'Brien. Bhí cúpla seans aige i gcoinne Doire chun é seo a dhéanamh ach dhein sé inniu é agus fair play do. Chonaic sé go raibh an báide. Báideoir beagáinín taobh amuigh dá líne ach lena dheasóig d'aimsigh sé an cúinne barr ansan ar chlé agus an-bháide go deo. Ní chífidh tú báide níos fearr ná san. Agus b'fhéidir tionchar an Chárta Dubh le feiscint ar Cafferkey, nár dhein sé aon imirt chruaidh fhisiciúil chun é a chimeád ó dhoras scaoileadh isteach réasúnta bog é. Ach an chríoch thar a bheith iontach ar fad ansan aige O'Brien. Yeah agus n'fheadar cad a dúirt Éamonn Fitzmaurice ag leath ama, ach tá siad ag imirt anso le tine ar a gcraiceann agus chífeá ana-shoiléir inniu go bhfuil sé seo ag teastáil go dóite ó Chiarraí. Agus an chuma ar an scéal tá sé luath fós ach tá difríocht déanta aige Fionn Fitzgerald ó tháinig sé chun páirce agus O'Donoghue anois, Lee Keegan, beirt nach bhfuil aon easpa luais orthu. Ó Broin arís. Ceann seo fé anocht ar an dtalamh ag Keegan. Leag sé láimh ar an bpeil agus í ar an dtalamh. Ó Sé, isteach anso go dtí Freeman. Tiomáinte íseal aige ach gearrtha amach aige Peter Crowley agus cuma i bhfad níosa bhfearr ar chosantóirí agus ar an aonad cosanta aige Ciarraí anois agus Ó Broin lán de theaspach tar éis a chúil, is dócha. Isteach go dtí Cox anois. Buaite go maith aige. Bhí cliathána le baint amach acu, Dáithí Casey, O'Donoghue istigh ansan agus, bhuel, bhí an bheirt acu i ndáiríre ag gabháil dá chéile ansan ach sé cinneadh an mholtóra ná cic saor amach a thabhairt. Yeah agus is dóigh liom ní raibh an réiteoir sásta le cúpla rud a tharla ansan, bhí cúpla imreoir a d'iarraidh dul chun cinn a dhéanamh agus bhíodar ag stracadh as a chéile fad is a bhí sé sin ag dul, tarlú agus, Dáithí Casey anseo agus an réiteoir á rá leis smacht a choimeád air féin. Bhí daoine ag tuar go mbeadh cártaí dubha ar fuaid na háite sular thosnaigh an tsraith ach i ndáiríre a mhalairt athá fíor agus daoine anois ag rá b'fhéidir ná fuil siad á mbronnadh nuair ba cheart. Ach sin scéal thairis. Michael Conroy, buaite ar fheabhas aige Conroy ach tugtha chun talún, sin cárta dubh. Is dóigh liom go ndéanann sé cuireann láimh ansan air agus tuigeann Enright go maith go bhfuil a phort seinnte. Is dóigh liom go bhfuil Cárta Dubh tuillte ansan aige Shane Enright, you know, agus beidh sé, is dócha, gur shleamhnaigh sé agus bhí Michael Conroy imithe taobh istigh de agus Anthony Maher, is dócha, ag cur ina luí. B'fhéidir gur tharla an rud céanna sa chéad leath agus ní bhfuair Andy Moran aon chárta dubh ach is dóigh liom chun a cheart a thabhairt don réiteoir, tá sé deacair babhtaí ach gheobhaidh sé an cárta dubh anseo, is dócha. Bhuel, abair, níor tharla an rud céanna sa mhéid is nár tugadh go talamh é. Sin ceann de na cúig cinn ainmnithe, cor coise nó cor láimhe, an chéad chárta dubh, bronnta mar sin. Beidh fear istigh in áit, gan dabht, agus an fear atá tagtha isteach ná Pa Kilkenny ó Ghleann Beithe agus seo fear nua, aon chur amach agat ar Pa Kilkenny? Yeah, bhí sé ag imirt leis an foireann fé bhliain is fiche, imreoir arís, beag ach an-díograiseach ar fad agus deis, tuillte go maith ag an bhfear seo, an-chroí ann agus cosúil le, an-chosúil le Paul Murphy an tslí a imríonn sé, is dócha. Bhris McLaughlin chun sonc, siceolaíocht bhreise a bhualadh ar Chiarraí ins an chéad scór aige Maigh Eo sa tarna leath. Agus d'fhéadfadh sé sin a bheith an-chinniúnach mar is dóigh liom go raibh Shane Enright ag déanamh go maith nó bhí sé, bhí sé ag fanacht an-chóngarach ar fad do Mhikey Conroy agus ní raibh puinn fisce aige ansan agus, Beidh sé suimiúil a fheiscint anois conas a dhéanfaidh Pa Kilkenny. agus Adam Gallagher, príomhnaoscaire Mhaigh Eo go dtí seo sna cluichí sraithe imithe, Enda Varley istigh agus na bainisteoirí anois ag tabhairt na gcosa friseáilte isteach. Déanta go maith ansan aige Doherty, cúl iontach roimh leath ama, ceann ard, ceann ealaíonta ansan, chúig mhéadar is daichead ón gcúl nuair scaoil sé fé. Dhá phointe go tapaidh aige Maigh Eo. Dhá phointe in iompó do bhoise ansan do Mhuigh Eo ach arís an-scil anso ó Jason Doherty. Is dócha ní raibh sé iontach suas go dtí seo sa tsraith ach inniu tá sé ag léiriú a chumas agus is dóigh liom an-phointe ansan arís aige. Agus sin pointe a chothromaíonn cúrsaí. Dó naoi, sin chúig phointe déag, haon 12 an rud céanna, Aidan O'Shea agus an slua áitiúil anso anois agus slua breá mór tagtha isteach. Tá siad anois le clos. a d'iarraidh na himreoirí a spreagadh chun gnímh anseo, Murphy á fhéachaint le Varley, beirt ná fuil chomh hard san ach tá siad talmhaí téagartha, O'Shea, beirt nó triúr meallta aige ach gan faic dá bharr aige, Maigh Eo, gafa aníos i dtreo an gcúl, Fitzgerald ag crá Andy Moran. Níl aon amhras ach go bhfuil giar breise aimsithe anois. ag an dá fhoireann sa tarna leath seo. Fós aige Maigh Eo, Jason Doherty, Peter Crowley d'iarraidh a chinntiú ná geobhadh sé iarracht ar phointe trasna go dtí Lee Keegan. Dhá bhabhta is daichead an dá fhoireann seo tar éis a chéile imirt i gcluichí sraithe ceann is fiche buaite aige Ciarraí, seacht gcinn déag buaite aige Maigh Eo, a ceathair díobh cothrom Keith Higgins gafa isteach i dtreo an chúil. Tá sé séidte. ar chlé agus ar fóraoil aige ach an bhfuil cic saor isteach níl. Cic cúig mhéadar is daichead a bhí ann is dóigh liom. Bhuail ceann de na cúlaithe ó Chiarraí an chaid ach an-thiomáint chun cinn ansan aige Keith Higgins agus Barry John ab ea a chuir lámh leis sa deireadh nó b'fhéidir Peter Crowley ag teacht trasna. Ach ard-ruathar ar fad aige Higgins ansan. An-deacair é a stop nuair a bhíonn sé fé lán tseoil. Agus tá Hennelly tagtha aníos anois chun an ceann seo a thógaint, rud a thabharfadh trí cinn de phointí as a chéile do Mhaigh Eo agus a chuirfeadh thar n-ais chun cinn arís iad. Agus anois beidh scrúdú ceart is dócha a bhíonn ar chuid des na himreoirí atá amuigh ar an bpáirc. Tá sé sin mar cliché ach, you know, beidh Fitzmaurice anois ag féachaint ar imreoirí agus tá an cluiche anseo le buachtaint anois agus cé hiad na himreoirí a sheasfaidh suas agus an rud céanna do Mhaigh Eo. Tá Varley ansan tagtha isteach agus tá sé ag marcáil Paul Murphy a bhí ag déanamh go maith suas go dtí seo agus beidh fhios aige beidh fhios aige Horan anois cén cumas atá ann ón gcluiche seo. Sea, lá mór do roinnt de na himreoirí seo, an ceann san níl amhras ina thaobh san. Kealy amach go lár na páirce. Gibbons agus O'Shea ag éirí in airde ach faighte ag Maher. D'éirigh an pas a chuir an fear as oifig mar chuir sé a gcapall beagán chun cinn ansan. Faighte aige má tá. Ceann deas suas chomh fad le Cox. Isteach i lár slí arís ach tá Donoghue leathchéad méadar nó mar sin ón gcúl. Stop curtha lena ruathar. Fionn Fitzgerald agus arís tá lear maith daoine thiar ag cosaint aige Maigh Eo ag an bpointe seo. Barry John Keane anois. Isteach anseo lár slí agus Fionn Fitzgerald, ní hea Conor Cox atá ann agus, bhuel, conas a bheadh an iomarca coiscéimeanna nó coinnithe rófhada aige, b'fhéidir? Coinnithe rófhada agus an-chosaint arís ansan ó Mhaigh Eo. Ní chuireadar, ní dheineadar aon feall, sheasadar suas, ní scaoileadar isteach é agus níl faic mícheart leis sin. Ach beidh imreoirí ag traochadh anseo, a Bhriain, níl dabht ar bith faoi san agus beidh tionchar an-mhór ag na fir ionaid ar an gcluiche seo. Anois Aidan O'Shea. Andy Moran níl sé in aon ghiorracht don gcúl ó thosnaigh an cluiche. Ach ag fánaíocht amach fé an bpáirc. Trasna go dtí Harrison anois. Aon chluiche amháin cuimhnigh atá buaite ag Maigh Eo go dtí seo i mbliana. Sin i gcoinne Institiúid Theicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo. Is Jason Gibbons Varley ag teacht, tuirlingíonn sí ina bhaclainn ach Murphy, cimeád leis, curtha de má tá aige Varley ar deireadh thiar, Fitzgerald anois an chéad bhac eile le glanadh aige Varley agus bróg ag dul isteach ansan ach Mark Griffin a bhuachaill, ní raibh sé siúd ag tarrac siar agus sé is measa a tháinig as. Imreoir fíorchruaidh is ea an fear seo, Mark Griffin, agus níl aon eagla air riamh dul síos ar chaid ach is dócha tá difríocht déanta ag an bhfear seo ó tháinig sé isteach. An dá chaid a sháigh Maigh Eo isteach na húdaithe tá siad buaite aige Varley, agus n'fheadar, bhí sé ag lorg saorchic ansan is dóigh liom, a Bhriain, ach nuair a cuireadh siar an chaid bhí droch-chic ansan ó Freeman agus n'fheadar cad a thiocfaidh as seo. Gaisce do thuirling Freeman fhéinig, ábhairín beag tuathalach ansan ar a ghlúin. agus b'fhéidir go raibh an bheirt acu thíos leis an ngreamú áirithe sin ach, bhuel, gan dabht tá go leor leor aicsin tráthnóna againn daoibh as so go deireadh anseo i gCaisleán an Bharraigh agus ansan as san síos go dtí an Droichead Nua, Cill Dara agus Tír Eoghain á fhéachaint le chéile ansan. Buaicphointí an chluiche aréir, Áth Cliath agus Corcaigh ó Pháirc an Chrócaigh timpeall ar 10 tar éis a cúig agus gan dabht ina dhiaidh san arís tá an tsraith nua de Laochra Gael. Mar sin, cárta buí. fachta aige Alan Freeman le cur leis an gcúl agus pointe a fuair sé sa chéad leath. Yeah agus babhtaí bheifeá ag ceapadh, a Bhriain, you know, an cárta dubh so tá sé níos measa ar imreoirí ná cárta buí agus is, you know, b'fhéidir go gcaithfidh siad féachaint ar rudaí den tsórt san. Is féidir cic a thabhairt mar sin d'fhear agus tánn tú fós ar an bpáirc ach má tharraingíonn tú geansaí agus má thiteann an fear, tánn tú imithe. Agus n'fheadar, caithfidh siad b'fhéidir níos mó machnamh a dhéanamh air san. Plé le chéile tugtha na coisreáin ach níl aon spórt ann atá foirfe is dócha. Seo chugainn Daithí Casey anois. Colm Boyle á fhéachaint isteach don chúl agus bhí Hennelly údarásach ansan agus gá leis. Dhein Hennelly an-mhaith ar fad ansan chun a cheart a thabhairt dó, caid dainséarach isteach agus anois ar an ionsaí arís le Jason Doherty. Bhuel, beidh Doherty sásta go bhfuil cic sleasa faighte ansan aige mar ndáiríre bhí sé gafa isteach i cul de sac ach chruthaigh sé an cic sleasa dhó fhéinig. Sin é James Horan ansan. Sásta go leor is dócha, fé mar a bheadh Éamonn Fitzmaurice ach idir mhaith agus olc le fiscint anso tráthnóna ages na foirne ach seo chugainn David Moran anois. Tá beirt istigh ar an ionsaí, beirt ag cosaint. Seo chugainn Barry John anois. Stephen O'Brien ar an taobh seo den gcúl. Cox ag tarraingt siar chun spás a thabhairt do Bharry John Keane. Idir an dá linn sin iarracht a chur isteach anso ar chlé agus ar fóraoil aige Dáithí Casey. Drochcheann anso ó Casey, níl sé róshásta leis féin agus tá sé níos deacra do Chiarraí sa leath seo. Tá beagáinín gaoth ag séideadh ina gcoinne ach. Is dócha, caid ana-mhaith isteach ansan aige Moran go dtí Barry John ach gan dabht nuair atá fear a'd mharcáil ar nós Keith Higgins tá sé deacair é a chrochadh uait. Mar sin, cothrom ar chlár an scóir, cothrom maidir le iarrachtaí ar fóraoil, cúig cinn an taobh. Níl aon scarúint le déanamh ar na foirne seo. Fitzgerald anois. O'Donoghue arís iompaithe láithreach bonn baill. Isteach go dtí O'Brien agus tá fear ina thóir siúd ach tá bearna mór groí oscailte ar a aghaidh amach. An mbeidh sé de dhánaíocht aige tabhairt fé chúl eile. Tá an pointe faighte aige ach an báide chomh leathan le Béal na Trá Báine ansan ar a aghaidh amach. Yeah agus n'fheadar an raibh sé ag lorg báide eile anso ach ana luas léirithe ag an bhfear so agus tá sé imithe i bhfeidhm ana mhór orm anso nó Stephen O'Brien, is dóigh liom go bhfuil sé ag fás isteach sa gheansaí anseo agus, you know, dúramar roimis an chluiche go mbeadh Fitzmaurice a' lorg triúr nó ceathrar eile don séasúr agus is dóigh liom go bhfuil fear amháin aimsithe acu go háirithe. D'fhan aige Anthony Maher ach bhí calaois déanta, bhí sé anuas ar ghuaillí a chéile comhraic ansan. Sin é léamh an bhainis, an mhol, an réiteora pé scéal é Ciarán Branagan. Conroy. Fachta aige ach é ag baint leis an dtaobhlíne agus arís lapa á chur isteach aige Ciarraíoch agus is leor san chun stop a chur leis an ngluaiseacht. Curtha siar aige Fionn Fitzgerald. An ghaoth iompaithe beagán agus cruinn díreach síos leis an bpáirc atá an ghaoth anois a dheabhródh sé ós na bratacha ach níl sé ag cur isteach ná amach ar Chiarraí anseo. Pointe chun cinn, tá Shane McHale ar tí an pháirc a dh'fhágaint. Ana-phas ag Crowley, Barry John Keane agus Hennelly le sábháil den scoth ansan ach ard-phas go deo aige Crowley a bhí ansan. Ana-imirt ansan ó Crowley ach ana-shábháil ar fad ansan ó Robert Hennelly agus tá an chaid arís aige Ciarraí anois. Bhuel, botún aige Hennelly sa mhéid is gur thug sé an tseilbh uaidh. Barry John Síograí, Anthony Maher lagaíocht ar deireadh thiar ach an-bhlúire imeartha. Yeah, agus bhí Conor Cox taobh istigh de Anthony Maher an babhta sin ach nuair a chuaigh an chaid seo isteach bhí sé díreach os comhair an bháide. Ní raibh an seat iontach is dócha ó Barry John Keane, bhí sé beagáinín lárnach, dá mbeadh sé imithe íseal isteach sa chúinne is dóigh liom go mbeadh báide aimsithe aige. Ach ina dhiaidh san, Anthony Maher, bhí sé ceart aige pas a thabhairt sall go dtí Conor Cox, bhí sé ina haonar. Bhuel, ar bhonn trialacha bhí McHale mar leathchúlaí láir le cúpla cluiche anuas aige Maigh Eo. Tá an seanfhondúir Vaughan thar n-ais ar an bhfód anso inniu acu agus tá Vaughan láithreach bonn baill ar an ionsaí. Calaois cinnte aige Pádraig, nó aige Paul Murphy an babhta san, ar a chéile comhraic. Anois tá Vaughan fós thuas i measc na dtosaithe ansan agus, bhuel, cóir leighis b'fhéidir. le cur anseo n'fheadar ab é Varley atá ann nó cé hé go díreach atá ann. Yeah, is dóigh liom go b'é Varley an, Varley, cheart dom a rá, an babhta san ag teacht amach, em, rud éigint ag cur as dó. Eh, mor, lá mór aige baile inniu, a Aodáin, Luke, an fear óg, tá sé ag ceiliúradh a lae breithe, caithfidh tú deabhadh a dhéanamh abhaile tráthnóna. Bhuel, le cúnamh Dé beidh mé ag baile chun, chun eh, bronntanas a thabhairt dó, is dócha go mbeidh sé níos fearr má bhuann Ciarraí, a Bhriain, ach, em, Le cúnamh Dé, beidh mé ábalta bronntanas éigint a thabhairt dó anocht agus b'fhéidir go dtabharfadh Ciarraí bronntanas dom féinig. Cheithre bliana d'aois inniu. Cheithre bliana, aye, ar an saol inniubh agus is dócha gur cheart dom hello a rá leis ag baile. Luke, tá súil agam go bhfuil tú ag éisteacht agus lá breithe sona agat, a bhuachaill. Leis Hennelly. leathchéad méadar ón gcúl. Tá sé fada go leor ach go háirithe ach tá sé ar chlé agus ar fóraoil agus tearc go maith maidir le scóranna b'fhéidir sa tarna leath níl aige Maigh Eo ach an dá phointe. Yeah agus trí cinn anois curtha ar strae aige Hennelly, you know nuair a thagann tú suas mar sin is dócha. Cúl báire, Caithfidh tú na pointí san a thógaint, go háirithe sa chraobh nuair a bhíonn cluichí níos cóngaraí agus mar sin de agus bíonn tábhacht ag baint le gach aon scór ach tá sé sin níos fearr anois ó Kealy agus cúlaithe Chiarraí ag lorg caideanna tapaidh mar caithfidh siad é a dh'aistriú suas beagáinín ó na ciceanna amach. 0-15 le 1-6 a bhí sa chluiche seo anuiridh anso i gCaisleán a' Bharraigh agus bhíomar ag tagairt cheana féinig don tarna leath a bhí age Ciarraí. an lá san a bhí lofa chun na fírinne a insint ach i bhfad Éireann níos fearr tráthnóna agus tá siad chun cinn i gcónaí, Cafferkey, isteach i lár slí go dtí Aidan O'Shea, ag iarraidh é féin a fhuascailt agus an méid sin déanta aige. Beirt ó Chiarraí ag cinntiú ná tógfaí ceann tapaidh, tugtha chun cinn ag an moltóir agus an ceart aige. An ceart ag an réiteoir an babhta san, is dócha. Ní féidir leat é sin a dhéanamh, seasamh os a gcomhair amach. Ach anois tá an choimhlint níos fearr le feiscint amuigh i lár an ghoirt agus tá daoine, traochta is dócha, a Bhriain agus Mikey Geaney tagtha isteach anois do Chiarraí agus Dáithí Casey amach don bpáirc. Is dócha cluiche meascaithe go maith aige Dáithí, nó dhein sé dhein sé cúpla ruathar iontach ansan sa chéad leath ach beidh sé deas imreoirí eile a fheiscint chomh maith anois. Aidan O'Shea. Ceann mór diabhail curtha isteach aige siúd ach bhfuil ceann eile ar fóraoil an chois dheis, an turas so. Agus féachaint ar an mbonn, tá Fionn Fitzgerald ag leanúint an mholtóra amach ansan agus tá cur agus cúiteamh ag an mbeirt acu, pé ní atá ag dó na geirbe ag Fionn. Agus is dóigh liom go bhfuil Maigh Eo anois tar éis teacht isteach sa chluiche timpeall ar lár an ghoirt. Tá siad ag piocadh suas i bhfad níos mó brisíocha ná Ciarraí sa. Caithfidh Ciarraí b'fhéidir rudaí a mheascadh suas le ciceanna amach is rudaí den tsórt san. Bhuel tá ionadaí eile ag ullmhú ar an dtaobh thall do Chiarraí. Gibbons ag éirí in airde agus bhí am aige an ceann briste a tháinig anuas a thabhairt isteach ina sheilbh, arís an pháirc ag déanamh an diabhail air. Fitzgerald ag dul síos ansan ach Aidan O'Shea a thionchar anois b'fhéidir ag dul i méid anois, go háirithe sa tarna leath. Conroy. Isteach i dtreo Freeman. Fear a bhí gortaithe ní rófhada ó shin ach é ina cheart arís. Dhealródh sé an lánchúlaí caite dhe aige, ana-scór aige Freeman ansan. Ní bheidh Griffin b'fhéidir róshásta sin. Ach ana-scór ó Freeman a thaispeáin sé neart iontach ansan chun slí a dhéanamh dó fhéin ach Andy Moran le saorchic tapaidh an babhta seo. Ní rabhadar ag fanacht le Robert Hennelly chun teacht suas. Thóg sé saorchic tapaidh agus sin pointe ana-thábhachtach anois.

O'Brien toilteanach ach buaite air agus Keegan á ní hea, Colm Boyle tugtha anuas ansan aige. Mar sin cothrom i gcónaí. Cheithre neomat déag le dul go ceann scríbe agus seo chugainn Lee Keegan arís. Níosa chiúine sa tarna leath seo ach bhuel Fionn Fitzgerald ag teacht trasna ansan nó Pa Kilkenny a bhí ann. Now thug sé go talamh é ach níor strac sé anuas é. Ach is dóigh liom chuir sé a chois amach a Bhriain agus n'fheadar an bhfaca an réiteoir é sin. Más rud gur chonaic sé Pa Kilkenny ag cur a chois amach beidh sé imithe chomh maith. Bhuel, is dócha go bhféadfá a rá go mba chor coise chomh maith ar an mbonn san ach cífimid athimirt fé cheann soicind táim cinnte ach cad tá le bronnadh anseo? Ach Lee Keegan nuair a théann sé chun cinn tá ana-ghearradh ann a Bhriain, cruthaíonn sé scóranna gach aon uair a théann sé chun cinn. Bhuel, cárta buí is ea é. Bhí an t-ádh le Pa Kilkenny is dócha, mar a dúirt níos luaithe. Is fearr cárta buí a fháil ná cárta dubh is dócha ach chuir sé a chois amach ach ní raibh mórán ann is dócha. Sea, bhuel, ní cor coise ceart a bhí ann is dócha. Níor strac sé go talamh é agus ar an mbonn san b'fhéidir go ndéarfá nach cárta dubh a bhí ann. Tá sé deacair ar réiteoirí, is dócha, a mhíniú. Tá sé, you know, caithfidh tú cinneadh a dhéanamh ansan ar an bpointe boise is tá sé deacair babhtaí ach an t-ádh le Pa Kilkenny mar níl mórán feiscithe againn dó ó tháinig sé isteach agus bheadh sé deacair imeacht chomh tapaidh san. Mar sin Alan Freeman agus tá an bheart déanta aige siúd.

Tagtha thar n-ais ó ghorta agus mar a dúirt na bainisteoirí an lae, tá daoine ag teacht thar n-ais anois de réir a chéile ó sheachtain go seachtain acu ag neartú na foirne agus tá Johnny Buckley leis istigh aige Ciarraí, Donncha Walsh a fágaint. Yeah, Donncha Walsh a fágaint, an-chuid reathaíocht déanta aige sin sa chluiche suas go dtí seo. Teastaíonn uathu Maher agus Moran a dh'fhágaint i lár an ghoirt, is dócha, go ceann tamaillín eile agus beidh sé suimiúil anois conas a dhéanfaidh Buckley sa líne leaththosach. Ach níl aon dabht ach go bhfuil tionchar i bhfad níos mó ag Aidan O'Shea ar chúrsaí sa tarna leath seo. Barry, anois, Murphy cloí leis. Á thabhairt amach ón gcúl, beirt ag dul isteach go cruaidh ansan chuirfeadh sé sin Tom Cunniffe agus Peter Harte i gcuimhne dhuit, cé ná raibh sé chomh holc céanna, b'fhéidir. Agus is dóigh liom go bhfuair Peter Crowley drochbhuille an babhta san, bhí sé imithe an-íseal ar fad nuair a chuaigh sé i dtreo an chaid sin ach an-chróga ar fad uaidh an tslí a chuaigh sé chun an chaid seo a bhuachtaint. agus Mikey Conroy chomh maith chun a cheart a thabhairt dó. Chuaigh an bheirt acu isteach go dian dícheallach agus is dócha bhí Crowley sórt luite ar an gcaid ansan na dhiaidh agus sin é an fáth go bhfuil saor-chic ag dul isteach. Agus suimiúil go leor tá sé tugtha isteach leis ag an moltóir so caithfidh go raibh ábhar aighneach cainte aige duine éigint de chosaint Chiarraí ansan. Yeah agus caithfidh tú is dócha glacadh le cinneadh an réiteoir you know anois tá sé seo i bhfad níos fusa anois do Kevin McLoughlin níl Peter Crowley ró-shásta ach

fíorshásta a gcuid imreoirí chun na pointí sin a thógaint. Mar sin, dó a dó dhéag sin a hocht gcinn dhéag de phointí, sé dhéag le Ciarraí, dhá phointe de bhearna ann, an dá fhoireann agus na pointí seo ag teastáil go dóite ach tá an-thréimhse anseo ag Maigh Eo anois de sheacht nó hocht de neomataí anuas agus na hionadaithe leis ag cur lena gcás. Is ea, Varley, Michael Conroy, fear eile Conroy a bhíonn toileanach i gcónaí pas a thógaint agus an liathróid a thógaint agus í á cur isteach. Séamus Ó Sé anois. O'Brien beagán liobarnach ansan is ag greamú dho. Agus suimiúil anois thá Freeman ag rá le Robert Hennelly fanacht siar go bhfuil sé chun é a thógaint agus tá an bheirt acu ag imeacht i dtreo na caide. Ba dheas liomsa Freeman a fheiscint ag tógaint an saorchic seo agus is dóigh liom go bhfuil an ceart aige Freeman an babhta seo. Tá trí cinn curtha amú anois aige Hennelly agus tá sé a rá leis look fuair tú do dheiseanna táimse chun iarracht a bheith agam agus Hennelly amach siar leis. Sea, ambaiste, is ea trus fada thar n-ais is ea é agus do cheann fút agat. Ach is dócha, caithfidh tú you know rudaí a athrú babhtaí nuair nuair atá siad imeacht id choinne agus tuigfidh Hennelly é sin i ndiaidh an chluiche. Chuir sé trí cinn ar strae agus tá an fear san ag cloí níos cóngaraí don mbáide ach anois, ceann deacair anseo agus cífimid cén chumas atá ann. Sin radharc an-mhaith ansan. ar a bhfuil roimis agus déanta go healaíonta ansan aige. Trí cinn de bhearna anois ann agus bús scórála ag Maigh Eo le tamallín anuas sin ceithre phointe as a chéile acu. Ach an difríocht mhór a Bhriain, tá Ciarraí ag traochadh timpeall ar lár a' ghoirt, tá Maher agus Moran imithe amach as an gcluiche an-mhór agus níl siad ag piocadh suas na brisíocha so caithfidh, b'fhéidir, Kealy imeacht íseal le cúpla cic amach nó ar a laghad caithfidh na leathchúlaithe níos mó brisíocha a phiocadh suas. Anois calaois déanta an turas san aige. Aidan O'Shea, aga ag Ciarraí ar cheann a chur isteach i dtreo na dtosaithe. Dheas leo James O'Donoghue isteach sa chluiche. Tá Keith Higgins ar O'Donoghue i láthair na huaire. Sé O'Brien an sprioc arís. Lee Keegan mar chomhluadar aige sin. Ach arís déanann O'Brien ar fheabhas ar fad. Anois tá sé ag O'Donoghue ach tá triúr roimis amach. Calaois aige Dónal Vaughan. Agus tógfaidh sé fhéin é seo, is dóigh liom, James O'Donoghue, bhí sé ag féachaint suas chun ceann tapaidh a scaoileadh isteach ach níl éinne ag rith istigh agus tógfaidh sé a chuid ama leis, á, seo ceann fíorthábhachtach anois do Chiarraí. Anois tá Brian Maguire ag teacht isteach agus Peter Crowley ag fágaint na páirce do Chiarraí, mar sin tá an líne leathchúil ar fad ag an bpointe seo, is dóigh liom, imithe. An líne leathchúil a thosnaigh ach go háirithe. Agus fuair Peter Crowley buille ana-chruaidh ansan ach ceann san imithe ar strae go hainnis ar fad ó James O'Donoghue. Ní bhuail sé é sin le muinín in aon chor agus droch-cheann ceart uaidh. Ciarraí maidir leis na cluichí atá le teacht, Tír Eoghain sa bhaile an tseachtain seo chugainn, cluiche a bheidh beo ar TG4, Cill Dara as baile, An Iarmhí as baile agus ag críochnú le Corcaigh. Níl mórán atá bog ansan é, dá nab idir má théann siad abhaile inniu gan aon phointe sraithe fós acu. Beidh sé, beidh sé an-deacair dóibh. Ní hé deireadh an tsaoil é gan dabht a Bhriain, dóibh, you know, tá an-chuid rudaí dearfa le thógaint amach as an gcluiche seo ach beidh sé an-dhian orthu. Anois tá deis anseo acu. O'Donoghue arís. Isteach i lár slí anois Maher. Cox i mbun ruathair agus tá a chéile comhraic curtha dhe aige. Cox, ach arís gan éinne laistigh dó. Preabann sé an pheil go diail ar fad agus an bhfuil pointe aimsithe ansan tá sé ag iarraidh a chur ina luí ar an maor cúil gur pointe é ach ní dóigh liom gurb ea. Tá sé féin lán chinnte gur pointe a bhí ann ach ní dóigh liom gurb ea ón áit a bhíomarna a Bhriain is dóigh liom go raibh sé imithe ar clé agus ar fóraoil ach imirt níos fearr ansan ó Chiarraí agus iad tagtha isteach san imirt arís beagáinín. Anois tá Michael Conroy anois ag fágadh na páirce is dóigh liom ach tá Darren O'Sullivan ar an mbinse ag an mbainistíocht ag Ciarraí. An dóigh leat go ndéanfadh sé ar b'fhéidir cúig nóiméad ag an bpointe nó an bhfágfadh sé go dtí an tseachtain seo chugainn é? Sílim go bhfágfadh sé é, a Bhriain. Tá sé tagtha thar n-ais ana mhaith ón operáid ar a chromán ach b'fhéidir go bhfuil sé Beagáinín róluath fós dó. Anois seo chugainn Fionn Fitzgerald lár na páirce suas. Is ar éigin a chuala amach ach ana dhroch-cheann aige siúd chomh maith agus súnn siad seo pé muinín atá aige foireann pé tiomáint atá iontu na cinn seo curtha ar fóraoil acu agus ag féachaint ar an gclog tá sé in am duitse do mhachnamh a dhéanamh ar b'fhéidir roinnt de na daoine atá tar éis imirt go maith tráthnóna

Tá dhá phointe agus ceithre cinn de bhearna anois ann. Yeah agus mar a dúrt tá an fear so ag déanamh difríocht ó tháinig sé isteach. Ní raibh Adam Gallagher ag buachtaint na caide os comhair Murphy tá an fear so. Chas sé ar a chiotóg an babhta sin. Ach is dóigh liom chomh maith a Bhriain gur cheart Alan Freeman a lua ó na saorchiceanna ansan an-chruinn ar fad agus thóg sé a bháide ana mhaith agus is dóigh liom go bhfuil sé ag déanamh nótách inniu. Agus Mikey Geaney leis i dtrioblóid ar chúis éigin n'fheaca cad a tharla go díreach. Agus cárta buí fachta aige sin ach tá cúig cinn de phointí as a chéile aige Maigh Eo anois. Sa chúigiú nóiméad déag den tarna leath a scóráil Stephen O'Brien an scór deireanach do Chiarraí agus gan faic ó shin acu agus cheithre phointe chun deiridh anois. Sé nóiméad go leith agus pé am cúitimh gortuithe. atá le dul le cur leis sin. Agus caithfidh siad spreagadh a fháil ó áit éigin anois, duine éigin gur féidir leis an chaid a ghluaiseacht ós na cúlaithe ar luas agus b'fhéidir cúpla seans a chruthú do na tosaithe mar níl sé ag tarlú agus Maigh Eo go mór in uachtar. Freeman ag dul ar thóir na peile ach fachta aige Kilkenny. Griffin ach arís McLaughlin ag cur an lánchúlaí fé bhrú láithreach. Anois. Cúpla scór ar a laghad ag teastáil ó Chiarraí anseo, Maguire, isteach anseo go dtí Fionn Fitzgerald. Buaite go maith, cheapas go raibh sé buaite aige, O'Brien chun cinn ar Ger Cafferkey. Ach an ceann san buaite ag an lánchúlaí. Féach ar an gclog, trí neomat. Trasna na páirce anseo agus an Aire ana scaoilte go deo an Fionn Fitzgerald ag rás trasna mar atá agus luas maith léirithe anseo ag féachaint. teacht chun cinn ar Chathal Carolan. Tá déanta an-mhaith aige Fionn Fitzgerald ó tháinig sé isteach sa dara leath. Tá sé an-staidéartha ar an gcaid agus déanta an-mhaith aige. Anois seo chugainn Kilkenny. Donal Vaughan, d'iarraidh fanacht idir é agus an cúl ach tá an-chuid imreoirí thiar aige. Maigh Eo, tá ceathrar déag díobh ina leath féinig den bpáirc ach tá Buckley agus tháinig sé féin agus Cox salach ar a chéile ansan. Seans loite. Seans loite ansan agus bhí sé ceart aige duine acu glaoch a scoil an droch-chinneadh ceart ón mbeirt acu ansan ach anois ar an ionsaí, spás os comhair cúlaithe Chiarraí anseo. Seo chugainn Freeman agus é gafa laistigh de Griffin. Tugtha chun talún agus sin é an focal tábhachtach, tugtha chun talún. Seans. Tá sé déanach ach. Gheobhaidh sé an cárta dubh anseo as sin agus níl aon dabht go bhfuil sé tuillte. Sin soiniciúlacht, sin an rud a chaith sé le d'iarraidh a bhaint. Strac sé a gheansaí faoi dhó, bhí sé imithe laistigh de agus ní lig sé leis an ngeansaí. Gheobhaidh sé cárta dubh, is dócha. Bhuel, tá an cárta dubh bronnta anseo ansin. Beirt de líne lánchúil Chiarraí anois, beidh ar chártaí dubha Shane Enright agus Mark Griffin. Agus ag an bpointe seo, gheobhaidh Freeman an scór anseo agus mura ndéanfaidh ceithre cinn de phointí an bheart, ba dheacair a shamhlú go dtiocfadh Ciarraí thar n-ais agus iad chúig cinn chun deiridh. Ná tabharfaidh Maigh Eo na cosa anseo leo. Is dócha an seans a bhí ansin aige Ciarraí nuair a chuaigh Buckley agus Cox in airde ar an gcaid, sin é an seans deireanach a bhí acu chun an cluiche seo a bhuachtaint ach Freeman, Déanta an-mhaith aige anseo sa darna leath agus an-cheannasaíocht ar fad taispeáinte aige. Sea, agus a luas cheana, an cheannasaíocht a thaispeáin sé i bPáirc an Chrócaigh anuraidh ansan i gcoinne Thír Eoghain más buan mo chuimhne agus tá an cheannasaíocht céanna agus go deimhin féin tá sé roghnaithe agat mar laoch na himeartha tráthnóna, a Aodáin. Is dóigh liom go b'é Freeman an difríocht is mó idir an dá thaobh. Bhí sé ábalta an caid a bhuachtaint é féin agus tiomáint chun cinn. Chruthaigh sé an-chuid fadhbanna so is dóigh liom go bhfuil sé tuillte aige. ach, agus is dócha leis, gur chóir a rá go bhfuil na pointí sraithe tuillte aige Maigh Eo, más iad a thugann leo iad. Ciarraí, mar a dúirt tú, cúig nóiméad déag don tarna leath an scór deireanach acu agus, bhuel, in ainneoin gur thugadar fuílleach ionadaithe isteach, b'fhéidir gur rud é leis sin go mbeadh ag déanamh tinnis don mbainistíocht, thugadar ionadaithe isteach ach is beag difríocht a dhein sé, go háirithe i measc na dtosaithe. Sin é an rud, yeah. Tá siad ag lorg imreoirí gur féidir leo scóranna a thógaint agus is dóigh liom go bhfuil Stephen O'Brien tar éis é sin a chruthú inniu. Dhein sé go maith, is dóigh liom, sa chluiche a fuair sé báide agus dhá phointe agus tá sé deas é sin a fheiscint ach níl aon dainséar mór ann sa darna leath agus sin é an rud is mó a chuirfidh as do Fitzmaurice agus é ag féachaint siar ar an gcluiche seo. Níl go leor imreoirí ag cruthú dainséar don bhfreasúra. Anois, chun Cathal Carolan agus laistigh, tá. tacaíocht anseo agus tá fuílleach imreoirí ag Maigh Eo má theastaíonn uathu cúl a dh'oibriú ach an cinneadh tógtha aige Diarmuid O'Connor an pheil a chimeád agus tá cosantóirí thar n-ais aige Ciarraí anois, Enda Varley leis an gciotóig ansan trasna an chúil agus ar fóraoil ansan. Gan dabht bhí sé seo ar fad á rá againn anuraidh, mar gheall ar Chiarraí chomh maith nuair a chailleadar an chéad cheithre chluiche a bhíodar ar fheabhas sa chraobh ach, Bhuel, b'fhéidir go bhfuil fírinne éigin ann ná fuil an painéal b'fhéidir chomh doimhin agus a cheapann, nó a cheap, ba mhaith le daoine a bheadh. Bhuel, tánn tú ag lorg imreoirí gur féidir leo imirt sa chraobh? Sin é an rud, sin é an sprioc is mó a bheadh ag aon fhoireann sa tsraith. Ní dóigh liom go dtosnaíonn aon fhoireann amach chun an tsraith a bhuachtaint, teastaíonn uathu imreoirí áirithe a thabhairt chun cinn. Agus is dóigh liom go bhfuil tú, tá sé sin ag tarlú i gCiarraí, b'fhéidir go bhfuil sé ag tarlú níos moille ná a theastaíonn uainn ach chonaiceamar anuraidh i gcoinne Bhleá Cliath, bhíodar go mór san iomaíocht suas go dtí na cúig nóimeataí déanacha den gcluiche san. Cárta buí ag Donal Vaughan ach ní bheidh san ag cur puinn tinnis air. 30 soicind le dul anso agus tá pointí sraithe cláraithe ar deireadh thiar ag Maigh Eo. Beidh James Horan sásta leis sin. chun cinn ansan. Imirt an-deas aige McLoughlin agus tá fuinneamh fós i leithéidí Lee Keegan ar fheabhas sa chéad leath. D'éirigh le Ciarraí, b'fhéidir, srian éigin a chur lena ruathair sa tarna leath seo ach tá deireadh déanta acu ar Pháirc Mhic Éil agus tá an cluiche sraithe buaite ag an bhfoireann baile tar éis dóibh bús scórála a dhéanamh i dtreo dheireadh na himeartha. Sé cinn as a chéile, b'é siúd laoch na himeartha Alan Freeman, Paul Murphy, Ar chuala mórán imreoir óg ag teacht chun cinn liachta seo air siúd ach tá sé seo tuillte go maith aige Maigh Eo agus mar a dúirt tá siad anois ar chlár an scóir maidir le pointí sraithe. Scór réasúnta maith arís inniu acu ach an rud is tábhachtaí fós ná gur éirigh leo an méid a ghéilleadar a laghdú agus mar a dúirt Alan Freeman, ach na cúil sa chéad leath, Freeman, d'aimsigh sé cúl sa chéad neomat. Agus ina dhiaidh san ansan arís, gan dabht, Jason Doherty sa neomat deireanach den gcéad leath, b'in iad an difríocht. Críochnaithe anso ar Pháirc Mhic Éil, 2, 15 aige Maigh Eo, 1, 13 aige Ciarraí.